Enyi biko anyị bịara ka anyị na gị kparịta biko o nwere ihe na-agbagwoju anyị anya nwere ọnọdụ anyị na-afụba n'ebe dị iche iche anyị amaghị ma o ziri ezi ajụjụ a bụ o ziri ezi na ebe mmadụ nwụrụ a na-eru uju ụmụada a na-aṅụ mmiri ọkụ nke nwa bekee kpọrọ tii anyị wee na-ajụ ma o ziri ezi ụdị ihe ahụ
Um, o ziri ezi mana o zicharọkwa maka na ife iri uju ka ọ bụ. maka na ọ bụ dịka na mana ọ bụ na um, na ozu gbachanitegoro na e nwee nke a na-akpọ ozu oriri anyị aṅụkwa ya bụ tii mana e nwee nke ya bụrụ ozu mgbabi mana ya bụ ịṅụ tii ahụ na o kwesịrọ otu m si wee matakwa na saịdị nke mụwakwa
ya n'uche gị o ziri ezi
ị ghọtacharọ ihe m kwuru ekwuru m sị na ọ bụrụ ozu gbachanitegoro m na eji na o ziri ezi mana ọ bụrụ ozu na-agbachanitebere ozu mgbabiri na o zicharọ ọ dị mma daalụ nwaanyị ọma kee ka i si wee fụta ọnọdụ a o ziri ezi n'ala Igbo O ziri ezi omenala Igbo ka anyị na-aga. ya bụ ị kwadoro ka a na-eme ebe mmadụ nwụrụ a na-eru uju a na-aṅụrịwa mmiri ọkụ ti- eh, mmiri ọkụ bekee Si mere omenala Igbo. ọ dị mma daalụ Bịa

ụdị ihe a o ziri ezi o zikwere maka na ọ omenala ndị be nna m n'Enugu steeti o nwee dịka ebe a na-eme ihe dịka na a na-eme akwamozu ha na-enwe ihe a na-eri azụ ụmụada

iru akwụkwọ
Facebook biko sonyere anyị na YouTube subscribe debe anyị ihe unu nwere chakene unu anya na i je na be anyị abụ m onye Enugu steeti esi m Oji River lokal gọọmenti i je na be nna m ọ bụ na mmadụ nwụọ anyị ada aṅụ mmiri ọkụ nke a kpọrọ tii kama inye aka wee kwado onye ahụ mmadụ nwụrụ wite anya mmiri na inye aka wee mee ka ihe niile gaa nke ọma

ihe a chọrọ ebe a na-eri ọ dị mma mana a sị gị kwue ya bụ ihe o ziri ezi n'uche gị o ziri ezi o ziri ezi n'ụmụ ọ mụtara ụmụ Daalụ.
Ee, biko anyị bụ ndị nkwalite asụsụ Igbo aha eji wee mara anyị bụ na-asụ Igbo na-asụ asụsụ Igbo. anyị na-agagharị na-ajụgasị ndị mmadụ ajụjụ dị iche iche ya bụ anyị chọrọ ka anyị mekwazị ka ndị mmadụ matakwa ọtụtụ ihe ndị ha amaghị ya bụ anyị sị ka anyị jụkwa gị ụfọdụ ihe ndị ị na-erekwa ebe a ka anyị marakwara ma ị makwa ihe ọ bụ ya bụ nke a dị ebe a ya bụ nke a kpọrọ n'olu iti tomato ị nwere ike ịkọwatụrụ anyị ihe a na-akpọ ya n'asụsụ Igbo nweghịkwa afa m ji mara ya n'ahụ tomantos
daalụ ee ajụkwanụ gị nke a a na-apịnye ya bụ nke a kpọrọ recharge card ị nwere ike ịkọwanwuru anyị ihe ọ bụ n'asụsụ Igbo maka onye ọbụla na-ejikwa ya akpọkwa ozi ekwentị gwa anyị ihe ọbụla ihe ị ma a na-akpọ ya n'onu Igbo ihe a na-etinye n'ekwentị eji akpọ ndị mmadụ ọ bụchaghị ya ee mana a ga-akọwa nke a mgbe oge nke ọzọ bụ curtain ya bụ nke a kpọrọ n'olu igbo curtain n'olu eh, eh, iti ị ma ihe a na-akpọ ya n'o- n'asụsụ igbo
ihe eji an- ihe a na-akọva ife eji e- e- e- edozi ebe wi- ihe eji e- e- edozi windo ọ bụchaghị ya nke ikpeazụ bụ nke ikpeazụ bụ otu ọ na-abụ mmadụ nwee ihe o nwetara ihe nrite maọbụ ihe dị aṅaa a sị ya n'olu ndị iti congratulation ị ma ihe ọ pụtara jisie ike
jisie ike na i mere nke ọma ị gbalịala mana n'ime ihe ndị a niile nke bụ eziokwu bụ na o nweghị nke ị zata n'ime ya

nke a na-etinye n'ụlọ ka e wee chọọ ụlọ mma nke a na-akpọ n'onu iti curtain ị nwere ike ịkọwatara anyị ihe a na-akpọ ya n'onu Igbo curtain abụghị onu Igbo curtain bụ onu oyibo tomanto ihe a na-akpọ ya n'onu Igbo bụ otuboanị otuboanị ị matago ya taa otuboanị otuboanị Ehe, ka aha gaa ihe a na-akpọ ee curtain n'onu igbo bụ akwa mgbochi ị ghọtago ya akwa mgbochi ee ihe a na-akpọkwanụ recharge card n'onu igbo bụ nri ekwentị ị matago ya
you know nri ekwentị nri ekwentị ee ihe a na-akpọkwanụ congratulation n'onu igbo bụ turu ugo

na-asụkwanụ Igbo anyị ofu ọha na eze na-anụ olu anyị sonyere anyị n'ọgbakọ iru akwụkwọ sonyere anyị n'ọgbakọ iru akwụkwọ biko sonyere anyị na YouTube
dịbe anyị